Bwanji simunalime dzulo ndi lero? anandifunsa atate. Dzulo lake ndidapita kuchipatala kukaona Zabowa. Dzuloli kudali dzuwa lambiri loyenera kapalepale, koma sindikadatha kupita kumunda. Ndidalinga kupita kuchipatala kuti ndikamupatse Zabowa magazi. Utakhala m'mawa wa tsiku lomwe atate amandifunsa funsoli, sindikadathanso kupita kolima ndidayenera kupita kukamuonanso mnzangayo sindidawayankhe ndimaopa kuti kuwayankha kuwapsetsa mtima chinanso chinali choti mndandanda wa zonse ndidayenera kuchita pa nthawiyi ndidali nditawauza kupyolera kwa mayi padali umboni wokwanira kuti atatewa uthenga unawapeza apatu nkuti atatewa akundiyang'ana mondiopseza koma chonchi kusanache mwaponya kale suti miyendo gwebedegwebede ulendo kosadziwika mmadziwa kuti imeneyo ndinafa nayo adandifunsa atate sindinawayankhe chifukwa mkanganowo sudali wa suti inu ndiye amuna pa mbamu amayi anu akati asaphike nsima ndiye kusongola mulomo pamene khasu mukuyesa apongozi adatero atate atate kodi nkhani yake ndi yomweyi yosaponda pamunda masiku awiriwa kapena ilipo ina yofuna kupita ku maula ndidawafunsa ine ndinena zochita chibwenzi ndi kapalepale adatero atate mwaukali ndinawayang'ana nkhope nanga suti ikutchulidwayi yapalamula chani ndinawafunsa m'malo molima mukungokopedwa ndi kutchena ndi kumakayenda mtawuni basi si izi mukupondetsa ana a eni ake njinga koma akangomwalirako nzanuyo kuchipatalako makolo ake sakusiyani adatero atate ndidayang'ananso kumaso kwa atate ndidaona kuti kusalima kwanga ndi ngozi ya zabowa ija sizidali zogwirizana nthawi yomweyo ndidaona kuti kumaso kwawo kudadza mkwiyo woopsa mukapita kumunda mmangolimako chinyenga aphunzitsi basi kodi mukudziwa kuti kumeneku ndi kudyerana masuku pamutu adandifunsa atate tangonenani chilipo nanga tidanirane zopanda mchere ndinawafunsa ndipo adati inutu alipo akukunamizani kaya ndi kusukulu kwanuko koma amenewa akuphetsani ine ndifuna kuti inu muthandize makolofe kuti tipeze chakudya nanga mnyamata wa mphamvu zake ngati inu osawerama tigomera kuti atate atatha kuyankhula anandiyang'ana phuma lawo lija limapitirira sindinawayankhe taonani mbatata zimene mwameza zonse nanga ana abweza malovu ndi chani Anandifunsa atate mokalipa. Nako kudabwa kwanga kunapitirira. Ndidaona kuti chinalipo chifukwa ndimati ndikagwira khasu palibe amandifuna ndine nkhani pandekha. Dzuwa limapita kumadzulo nsana uli chipindire pa munda. Kulimba nazoku ndinayamba ndili mwana ndiye pofika nthawi iyi ndimaonabe ngati ndinadyeratu ngati anthu onse m'dziko lino ndinkawadyetsa ndine. Pa ichi ndidaona kuti atate sanayenera kudzivuta ndi kuti tiyenera kuyendera khasu ndipulumutse. Atate, kodi mayi sanakuuzeni? Ndinawafunsa mwaulemu, koma mwamsanga ndisanapitirire nkhope yawo inasonyeza ukali, ndipo kuwayang'ana kwanga kunawonjezera ukaliwo. Amalephera n'kupuma komwe. Pumula iwe! Pa ine adali atandifulatira kalekale. Iyi inali nthawi yomwe ndinkaponyera khwangwala dzino langa kuti andipatse lina. Nthawi yomweyo mayi anatulukira. Amachokera kuchitsime. Anyamata tafulumirani! Tsekulani nyumba msangamsanga! adatero atate mokalipa. ee nanu bambo mwatani nditsekule nyumba ndili ndi chidebe cha madzi pamutu chonchi adafunsa modabwa musanditayitse nthawi tatsakulani kapena nditaye chidebecho anakalipa atate nawo mayi adapitirira kudabwa kwanga kunali kumvera tsopano lili sewero lakapalepale kapena la sabata ino nkanati ndisangalale nanga anthu atataitsana chidebe kuchokera pa mutu anthu omvera sadumpha ndi chisangalalo nana nyumba mwamwatani kuti chidebe changa chiphwanyike chonchi adalira mayi uku akuyang'ana chidebe chawo chomwe chinali chitagwetsedwa ndi atate ndi phuma atate anawalanda mayi makiyi posakhalitsa anatsakula mnyumba muja nkulowamo adatulukamo ndi nkhope yoopsa nkhope inali ya thukuta losamba ngati idalembedwa ntchito yotseka khomo la kuchilango m'manja mwawo mudali kalata undiyandikire ukathawa uona malodza adatero atate mwaukali uku akundiyitana ndi dzanja lomwe lidali ndi kalata ija apa tsopano sindidali omvera ndidali chigawo cha zochitika koma sindidachite zomwe adanena zija ndimaopa kuti ndi phuma limeneli zinthu sizikadatha bwino makamaka ndimaopa kuti ukaliwu kuti ukapitirira akadatha kundimenya ndi chani ichi adandifunsa atate uku akundionetsa kalata ija uku akulephera kupuma nthawi iyi nkuti akuluwa atandiyandikira kalata ija ili waliwali m'manja mwawo nthawi yomweyo envelopi idagwa pansi apatu nkuti atatewa akunjenjemera ndi ukali ndipo envelopi iyi ndidayiwerenga nthawi yomweyo chidindo chake chidadinda mtima wanga ndidangoti zomba werengeni ndidadziwa amene adalemba kalatayi kwa nthawi yoyamba ndidalephera mayeso popeza mbuyomu ndimachita bwino pa maphunziro anga onse kuposa aliyense mkalasi mwanga kufowoka kwanga kudakhumudwitsa aphunzitsi iwowa sadafune kuti zithere pakati pa iwo ndi ine kwa atate zidayenera kufika maka aphunzitsi amati mwana wanuyo mumulangize popeza ndili ngati mphukira yawo ya mtsogolo atatewa adafufuma ngati chule wa mdambo kwa ine iyi idali nkhani yosathawika ngati imfa nkadakhonza kuwayankha atatewo funso lawo lija bwinobwino kapena kukambirana nawo mwamuna ndi mwamuna mnzake koma sindidayankhe kanthu ndidali chete ngati ndimadwala dzino nthawi yoyankha siinali imeneyi kuwaletsa atate pa nthawi yotere chidali chintchito chofuna kuphikira nsima kaye ndimayembekeza kuti mtima wawo uphwe kaye maka duu wanga adadza pa chifukwa choti ndimafuna kuwapatsa mwayi obwerezabwereza ngati rekodi yokumbika kwathuko mlaliki atakhala pa ntchito yake yogawa mawu mtchalitchi sitimagwiritsa ntchito kamwa Kwathu nkutuzula maso ngati munthu osayankhula ndipo kwathu kuli munthu osayankhula dzina lake Mofati. Tachioneni chiMofati chili maso tong'o-tong'o ngati mwalowa tsabola wa kapilipili. Adakalipa Atate. Adali ataona kuti ndimapitiriza kukhala chete ngati namwali akamalangidwa ku chinamwali. Koma sadadziwe kuti mutu wanga panthawiyi ndidautumiza ku sukulu. ukakhala mtima wanga pa nthawi iyi ndidautumiza kwa nzake kwa namasaya uja namwaliyo anali atasanduka gule wanga osasiyika ndikamavina nanga ndisowa kunena kuti msikanayu adandiponya pa ulendo osayang'ana nawo mbuyo nanga mkulu wa phuma chomwechi nkanamuuza bwanji zakuoneka kwa namwaliyu kuti kudasanduka chikwapu chondiletsa kuti zakupsa zituluke mwa ine atate adandiyang'ana kumaso mwa phuma adati ngati kuli kuyamba kutetera ndi zosathandiza zopanda phindu nkhuku imapalasa pansi kuti ipeze chakudya nanga iwe liwu loti kutetera lidandiyipira ndinamva mthupi kutentha ngati ndidamwetsedwa tiyi wowira nthawi yomweyo ndidawayang'ana atate ndi phuma imeneyo si nkhani ndinatero ulendo uno ndinalolera kuswa lamulo lija losagwiritsa ntchito kamwa ndimafuna kuti adziwe kuti naye mofati ngakhale samayankhula nthawi zina amapsa mtima ngati samadziwa kumenya ndi chibakera amatha kuluma atate anandiopseza ndi maso kenaka anati iwe ukamadziona umati ndiwe ndani tonde wadula ndipo tsoka kwa iye olimbana ndi tonde opanda mutu chifukwa ufumu wakumwamba si wake zidawapsetsa mtima zidali ngati kumuuza munthu wamkulu kuti ndidakupukuta mamina uli mwana nanga munthu akamalalikira amajejemetsedwa adandiyang'ana ndi mphamvu yawo kale adati wati chani alipo amapempha kuti alire ndinaputa mavu chifukwa anati mwana wopanda ulemu uvule suti yanga adali atandigwira mkono tsopano uku ndikufuna kugwiritsa ntchito luso langa la masewera ankhonya kuti ndipulumuke ndinati ngati ili yanu ikupezeka bwanji ili pathupi panga mayi mayi mayi wasupula mtembo wa eni wake lero iwe ndine ngati sitijaza pano tibana fungo mchere wayamba kumeretsa ndevu eti ndisiyeni ndikudziwa suti ikupwetekani ndisiyeni nanga ndivula ndili munyolo hey, vula pompano ndivule panja pompano munthu oti wayamba kutetera avule pagulu sindidasiye phuma lawo limandisowesa mtendere kuipa kwa madala angawa nkuti akanena kanthu kamayenera kuchitika basi nthawi yomweyo tidalimbana nditakumbuka zomwe amachita akatswiri azomenyana akakhala pampani panotere ndidawaopseza ndi mwendo ndi mkono winawo nthawi yomweyo adapunthwa nkusiya mkono wanga uja chidandichotsa kumudzi nkukandifikitsa ku limbe sindikuchidziwa cholinga changa chinali chopita kuchipatala ku nguludi kukamuona zabowa awa ndi malo awiri otalikirana tawuni ya limbe ili chakunzambwe kwa mudzi wathu Chipatala chili chakum'mawa kwa mudzi wathu. Nditangoti atate aja thaweni ndidazindikira kuti ndili mu Limbe.